igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụtụtụ ọma nụ ehihie ọma nụ abalị ọma nụ depending on your current location na-agwacha ndị oyibo ka ife anyị ji eje bụ ngiri igbo ife dị mkpa wụ na ị ghọtara ife a na-ekwu hapụzie na ife a sụrụ ọ dị correct ka na ọ dịrọ correct ee ihe anyị ji maka ya were bịa taa bụ okwu a kpụ n'ọnụ na ndị Igbo sị na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ onye anyị nọ n'obi ya taa bụ High Chief Doctor Sir Emmanuel Enukora the founder and the president Betro Furniture Group the living St. Joseph the Carpenter of Amansi Ancient Kingdom perfect gentleman o tego anyị ji anụ kepu kepu ndị asịrị na-akụ ndị ama na-agba wee sị na ọ sọsọ ya lụbara fọnichọ na ego nwoke nwere na ọganiru ya karịziri nke ndị na-alụ fọnichọ na ọ sọ ya kụbalụ ntu n'osisi anyị wee sị na anyị ga-abịa na ọja na ihu mmọnwụ ka anyị malụ ije ya na bizinesi a ọ na-eme ka anyị malụ na o si n'elu were dara na-elekere ka sọsọ ọfịs CEO kapịnta onye na-akụ osisi kapịnta m wee sị na amara m ife a na-akapị ife a na ọ ya-akọwa maka na ọ dịka o nwere ofu oke ite a na-achọ achọ ọ dịka o nwere nke dị ebe a so ka anyị marụ ọ wụ na ọ kọ kọwataghị ka anyị gbaa ya ama kpụrụ ya gbada Awka jekwu Soludo so anyị wee sị ka anyị na ya nọrọ ya ka ọ kọwara anyị ka anyị mara na Betro esi n'elu were daa maka na ndị igbo tụrụ ilu sị na a gụọ 1 e wee gụọ 2 ee e were amara tiire amara ụgbọ amara eme gịnị adịrị amara ya akwụkwọ nsọ sị na ọ ga-esite n'ihe anyị na-arụ were mee gịnị gọzie anyị nke ndị oyibo kpọrọ that na hard work pays nna anyị ukwu ee ka anyị nụkene onu gị you are um, highly welcome even though a nọ n'obi gị ka anyị anyị sịkwa gị nnọọ daalụ sir daalụ
um, okwu mere eze nze ama okwu ọma ọkpara Amansi ụtọ ndụ media house ekene
Ụtọndụ Media House
ụtaba unu bụkwa m n'ọba na nke a eche m asị na onye achọọ ịkpọ mmadụ na onyonyo na a na-agwa onye anwa ya kwado akwa mba ọbịbịa onye nwe anyị ama ka agbara iwe jebe agbara ama adịghị eme ka amara ama ha na ama eme ka ị mara ịgbado ibugharịa so a gbara ama so anyị soro ama bịara
naanị ọ dị egwu nnọọnụ daalụ sir nnọọnụ daalụ nnọọnụ daalụ you guys are highly welcome daalụ well um, anụ m ife i kwu na dịka i si wee kwue na ajụjụ nke ọnụ a gbara anyị na ọ dịka o nwelu oke anyị bụ ndị Anambra na ma Igbo ma English na-agakwu ya ntọji wee na-ekwu ka ọ ghara ịhabaga wee tụọ ọ bụrụ na o nwere ife da aṅa anyị na-agakwa ebe a ji wee dozie ya ka ọ dị iche anyị mee ka anyị mara ka
kọwaa but all the same onye ngọzi dị n'aka ya bụ Chineke mbọ ka ọ gwara anyị anyị mee gịnị Anyị gbaa. anyị na-agba Okay. na ọ ya-agọzi ọrụ aka nke aka anyị ife ọbụla ọ sị na whatsoever because ọ dịrọkwa specific ịsị na onye na-alụ na um, oil company ma onye na-alụ na central bank ma onye na-alụ na um, ebe a na-ebi ego whatever before ngọzi abụlụ nke na ọ sịrị ife ọbụla Ihe eme. ị na-eme ọrụ aka ị na-alụ gị na-eme ya na-emesie ike na ya nwa wụ Chineke ya-agọzi ọrụ aka nke aka ya ị nụrụ ya so ọ bụrụ ma ife gbasara um, aka aja aja aka aja aja ọ ya na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ n'anị Igbo yes onye anyị fụrụ ebe afa m bụ Emmanuel Enukora ma ọrụ ugbo mụ nwa alụgo ma ife ọbụla na-eme ka a e na-eweta nri nye ọrụ ọbụla wụ ezigbote ọrụ abụrọ imegide mmadụ ma ọ ịzọbi mmadụ ụkwụ ma ọ iwelu nke mmadụ nwelu tie na nke gị na nke wụ ezigbote ife mmadụ na-eme ị lụchachachacha ọrụ ị ga-akwụ ọrụ ụgwọ ide wee gote iwe i ji ga-eri ma ọ zụọ ezinụlọ gị ma ọ mee iwe dị gị mkpa anyị azọnyego ụkwụ anwa n'otu n'otu iwe dịka um, ebe dịcha aṅa
ewedeweza from Amansi na mbido ndụ m ị nwere ike ịrụtara anyị aka before ị gbagote Abuja kedu e, ebe ị gụrụ akwụkwọ na Amansi kedu ọrụ ị lụgasịrị i wee nweta onwe gị na Abuja kedu etu i si were malite maka ifere ọdụ n'elu wee bụrụ CEO
well um, agụ onye ọbụla onye ọbụla a mụlụ i luo n'arọ ise ma isii aka oluru ene gị na ntị gị a sị na o luna ije akwụkwọ yes so agụ m na mm, Eziogbo primary school dị na Amansi okay which na agụ m primary 1 2 3 ndị nne m na nna m ọ sị m na farm mm, I mean nne m then was a farmer she couldn't pay my school fees because of ndị niile mm, tọrọ m nọ ọ sị m na m ejekwa mụa ọlụ aka m jụ sị na m eje chọọ ife m ga n'ebe m ma-agụ akwụkwọ so I have to eh, my father nọ Cross River then so a bịa budulu m m gụa primary 4 to 6 my father na onwe ekwukwe enyi enwezi ego o ji ya-azụ m n'ụlọ akwụkwọ so na ọ wụzi m jee chọzie ife m ya-eme
so but to God be the glory ife ọbụla mmadụ ya-abụ n'ụwa m leta ife ọbụla ị na-eme anya etu anyị nọ kịta na ọ bụrụ na ife ka ị na-apị ma na o nwe ife ị na-eme m nenye anya ugboro naabọ n'ime onwe m m ma-ebelieve na m ga-emenwe and m nelu anya mee nya m ga-emetenwe ka ndị Igbo na-akpọ na-asị na onye a nwere anya nka so abidoro m na age 13 years after primary school wee jee mụwa jee bọyị nke ndị nke ndị be anyị na-akpọ a na-akpọ ndị oyibo ndị oyibo na-akpọ apprentice eje m apprentice na Nkpor si jecha apprentice na Nkpor jee apprentice na Lagos chere afa onye i chetara afa onye
onye m jelu the first apprentice na Nkpor wụ Sunday Ngene onye Amaenye Abagana Sunday Ngene onye Amaenye Abagana ka e duje m na nke na Nkpor ka m je zụọ ka m je zụọ eh, Mercedes parts na Nkpor okay so lue o kwerọ m omume maka ana m maka nwaanyị ana m asọ iwe n'elulu inyi iri nne so nsi ebe anwa pụta jee Lagos jee na nke obi udogu obi udogu finok industry finotel today Okay, Finotel. Finotel. Nke hotel ahụ. Dị n'Ọka, yes. Okay. Onye nwe ya bụ um, onye be anyị. A serve nya for almost three, two to three years. Okay. You know.
then uh, cosmetics ọ na-azụ nụ general ma nya na zef na isekeden ji the same office wee melụ office office you know so i left there because na um, one thing or the other ndị tọcha m mgbe anwa setielu m ọnya nda na ọnya ndị wayo okay wuo m sikwe n'ahịa apụta then nachiekwezi natakwa village sikwe village lụgide nkwụ lụgide ọlụ ugbo megide enu megide ana ma emechie kpọkwalụ m jekwe Lagos njee mụwa because my father was a carpenter ife ọ na-alụ hmm? my dad was a carpenter ma ịkụ roof ma ịkụ window ma ịkụ door na cross river yes na cross river ife ọ na-alụ so mgbe anwa m na-ejekwa primary school mbata mgbe anwa m na-eje enyere ya aka na n'ọrụ ebe ọ na-alụ ọrụ so mgbe m nọkọtara wee mgbe ekwutezila okwu na onwekwere ebe m ga-eje na Lagos jee mụọ ọlụ anwa mụtazia nya ọfụma I was so happy and uh, interested ije so m wee jee nwe one man be anyị a na-akpọ ekemezie furnitures ekemezie furniture then na alaba na um, ọjọ alaba and um, anyị mgbe m bịara na nke you know so I was so happy due to that anya nke anwa m nwere within some couple of uh, years I was able to master both machines ma ife niine kalịa ndị niine nọbụ ebe anwa na nke ekemezie furniture mm, nọmba 7 ọjọ alaba ọjọ alaba ebe m mụrụ ọrụ m wee mụa nya for complete 5 good years nya tupu laa na ofu na the company na-amụ ọrụ kapịnta na 5 good years so mụsịa nya wee mm, ọfọzi anọ na ịma na ịmụsị ọrụ mgbe a na nke bụ ebe ọlọ ebe ebe ebe ebido nke ebe a ka egwu dị ebe a ka egwu dị so I kept na-alụlụ ndị mmadụ na-agba attach elu ebe a inweta ego because na anyị na-alụ ọfụma and ebe company ahụ anyị lụrụ ọrụ ọ wụ very big company ị ghọtago so the man na onwe ya wụ a very nice man and ọ bụrụ that na ị lụcha oche oche ga-enyegodu gị nwa lụrụ ya alụ ife ị chọ before the customers ọ bụrụ nke na ọ dị mma so ihe anyị na-eme ya na-akpọ good finishing because anyị nwere ma the tools and everything then then

so a mụtasịadị ọrụ ọ dịba ị magolu kedu ka e si ya eme ya kedu ka i si ga-ebido kedu mana ị ga-afụlịlị ndị ga na-akpọ gị ọrụ because of na fa ma na ị mụtala ọrụ hmm. so a na-akpọ akpọ m ọrụ ebe a a kpọọ gị ebe a a kpọọ gị ebe a ị na-atụtụkọ at the end of the day ije obodo oyibo na-ewu a sị na anyị ga-ejekwanụ obodo oyibo a ka anyị jekwuo anyị tipu jee obodo oyibo as of then o nwekwa onye m gwara you know Which year? that was 1998 ka ije the first obodo anyị jee Spain Spain I was immediately na our land kedu ka i si nweta ego i ji wee jee Spain because na m na-alụnụ ọ na-akpachakọ ana m akpachakọ na-atụtụ ama m na m kpachakọtagide mgbe a kpachata 180,000 naira as of 1998 1998 wee were ya jebe wee were ya wee jebe Spain
okay lue Kano dịka e je mee ma o nwere ihe ọzọ ebe ego dị na ya apara ya apalụ lue ebe anwa ndị oyibo side anwa sị na ikikere na m enwerọ ikikere iji wee nọ na be fa etu a ka e si wee wekwelu m na eh, na two weeks wechitekwa m back to Nigeria deportụkwa m back to Nigeria from Spain from Spain then ebidokwa m 1998 anwa nọrọ nata nọ megide ife niile o m wee sị okay na ọ dị ka m ga-echenji from Lagos wee bịawa Abuja that was 20th uh, December 1999

na mgbe ị zọtara onwe gị i wee mebezie ọyị mụọ maka distraction ọ na-arụta ego na Lagos ọ desi evute nwunye dị ụtọ ndị ọyị ya ọ sị ka ọma na ọyị ejebekwa Makurdi mm. gaba n'iru sa na-achọ ka m malụ ma o nwere ife mma adị na n'ọlụ aka m awụghị nya ife niile m nwere bụ ọlụ aka ahụ nyanwa okolatarali nji wee luo n'ọlụ wee luo Makurdi wee chọgide ebe m ma na-alụ ọrụ na ebe m ma na-eme ife wee nọgide wee fụ na o nwere um, na sọsọ ebe dị na Makurdi which dị na ama nsi ibe nna m ọ wụ nri a na-eri eri ihe dị ebe ahụ na ụdị ego ahụ adịrọ ndị onwe sometimes weekend o nwe ndị na-adị esi ebe fa si wee nata Makurdi then batenge Makurdi na weekend batenge chefa na so na-ajụ ese si kedu ebe a sị na ndị a si abịa asị na Abuja ka ha nọ wee sị okay na ọrịa na m elubere na ebe ebe m na-eje ka m rapụgodo Makurdi ya na ọ bụrụ nri hmm. na ụmụ igboro ụmụ esekeperi karịrị na ndị ọzọ ihe m fụrụ ebe a ebe ọ bụla na ihe m na-achọgharị

wee were wee bata na Abuja nụ wee kwụgharịwanụ na ebe ị ga-etinye isi mgbe anwa wụ n'ebe Abuja Abuja dị so scanty ma ndị na-afụ shops ma ndị na-afụ ife ị ga na-afụ anwụ wa na-akụ gị n'isi ọkpa iwe nna akawaghara ome mgbe anwa wụ na m ekpere Angelus 12 o'clock before nsi ebe ọbụla m lara wee fụọ so that uh, i kpecha ekpere ụtụtụ i kpe Angelus oh that's 1999 i nwere ụnọ you are just squatting i bi homeless ị na-anụkwu ya ọ gbakwa aka welu bi obodo a onweghị ụlọ n'ebe o tetara ụra 12 kụ ha n'o kpe Angelus wee zabazie onwe
nke nwa agụ wee bịanụ e mechara mee ma fasting 365 eh, days in a year meje anyị nwoke ị sị kama ị ga na-akwụsị agụụ na nkịtị ka ị tọnụọ nya to fasting ndị maala so ị na-eme fasting na-enwere mụ ka m bịara obodo o nwere onye m maara na Lagos ka m bịara ebe a ọ bụ na o nwego office kpata ego so m bịakwa jee na office otu a na due to na m maara ya m bịa ntukwulu ọnụ nọcha ma ndị ọkarịsịa n'ụbọchị o wolu 500 naira nye m si m so mụ na onwe m na-asị ya na awụrọkwanụ 500 naira bụ mkpa m na mụ mụrụ ọrụ o nwee ebe ọ ga-afụ nwa ọ ga-etinye m ka m lụwa ọrụ ịghọtago so nso eriketa eso onye afụ na-abịa na shop n'office ya for almost three months o nwere ebe ọ chọtara m mụ achọgide ọrụ afụrọ m ọrụ o nwe ebe a na-akpọ Dei Dei n'obodo a Dei Dei market Dei Dei market ebe a na-ele timber m wee sị ka njegodo ebe anwa chọọ ka m chọgidela ọrụ afụrọ m wee sị ka nje ebe ahụ jee chọọ ọrụ wee luo sọsọ ọrụ m fụrụ ebe ahụ ọkwa ị mala ndị a na-akwọ osisi akwọ osisi e bute osisi a dọna na machine na saw na saw sọsọ ọrụ m fụrụ ebe ahụ wụ ikpo sawdust ahụ a na-akwọpụta na osisi so fa sị m na ọ nyanwa wụ ọrụ dị I don't have any other choice than to take the job ego ole ka a na-akwụ m in a day then 200 naira that is the year 2000 yeah 2000 nrụwa dị ọrụ m bịa ha akwọkwọdo osisi kwọchacha osisi fa chelu mgbe m ji wee kpocha enwere m barrow enwere m sack eji agba ya dee wheelbarrow m gbachaa nye na sack wheelbarrow buru ya je kwafuo nye ebe a na-akwafu ebe anwa jube m gbanye ọkụ so that was my job but I am so happy because na ebe m si abịa ife my friend na-adashi m because o nwere ife m na-alụ ọ ndashi ka ọ na-adashi m ego and ego ahụ ọ na-adashi m anara ọ nara eju m afọ mana ị chọrọ ịlụ ọrụ ịlụ ọrụ na-alụta ego so ebe m jebezila ịlụ ịlụ ebe m na-alụ ọrụ ife a na-akwụ m 200 why not na-enye 500 na-enye 500 free na-arụghọrị anything na-alụghọrị ya ife ọbụla so mana ọ bụrụ ọ nara enye m joy because na ego na-enye joy wee rie alụta ị na-eri ma na na ọ gụnwa lụtara ego a ọ na-ede akụ m ah, yes lụgide lụgide lụgide lụgide ọ nya ka o ji wee sị I will bless the works of your hand mm-hmm. ofu ụbọchị ofu onye mụ na ya mụrụ ọrụ na kọmpani anwanụ na Lagos jeluzi Lagos na nke Ekemezie na nke Ekemezie furniture jelu bịa sị m na ya agagharịgide ọ sị na ya agagharịsịgo wee lute bịazi ebe a sị m kedu ife m na-eme ebe a na ụdị ka o mebere m ebele because ọ fụ m ka dust ju m arụ niile na ụdị ọrụ m na-alụ m sị ya na m na-alụ ọrụ now ị magoro na ụdị ka o mebe m ebele m o nwere ụdị ka m si wee baalị ya mba kind of na onye na-alụ ọrụ ka ị na-ajụ ya ife um, ọ na-eme ọ na-eme na m na-alụ ọrụ so ọ sị m na o nwekwe na ife ọ chọrọ na ife ahụ ọ chọrọ bụ o nwere ụdị oche anyị na-alụ mgbe ahụ anyị nọ na nke Ekemezie furniture na nwanne ya nwoke na-alụ na CBN na ya bi- na ọ kpọrọ ya ka ya bịa ọ bịa lụọ ọrụ wee lute ọ bụrụ oche ahụ ka ba choose kedu ka esi ga-eme ya na ya chọrọ ka enye ya achọchazịa the pattern eji alụ the oche ọ bụrụ na ya afụrụ ya ka ya jebe mm, Lagos ka ya gbaa night that day jebe Lagos jebe weta wee nachie azụ m wee sị ya na m nwere the pattern ọ sị m kedu the pattern m sị ya na m bu ya n'isi ọ sị m kedu ka m si m sị ya gote plywood gote plywood ọ dị about 14 pattern 7 this side 7 left 7 right so gote plywood markarịa all the pattern of the chair chịpụtala ya ọ sị m kedukwanụ ife m na-eme ma m ga-esonwu ya ka anyị jee lụọ the ọlụ ka m nyere ya aka m sị okay m sorie luo anyị na-alụ the ọlụ lụgide the ọlụ until ndị CBN then fa na-ajụ kedizi ndị dị ife a kedu ebe fa si na oche nke a fa na-alụ amaka ka ọ na-adị ka foreign na afụnurie before so anyị anyị na-alụcha nke a ndị nke a na-afụ ya fa na-enyekwa anyị ọrụ onye ọzọ fụkwa ya na-enye so onye a na-enyezi anyị ọrụ so dị ka through that your friend Through gị that na ya my bụ friend. fọlụ na Ekemezie fọlụ Yes. ịma afịa

nwanne m biko because ọ na-aga mgbede m na-ana lungu ebe mmadụ nyere m m na-amanage asquat with somebody kedu onye dị ya um, chetara afa ya ọgọ nwoke and he's late now as well nsogbu adịrọ kedu eh, afa ya letu ah, afa ya wụ um, eh, Chukwuma Ebo Ebo onye Isulọ Isulọ na orumba orumba ọgọ nwoke ọgọ nwoke nyere gị ebe ị na-asquat e nye m o nye m ebe na-asquat ọgọ nwoke na-anụ nke tọọ m ịghọtago so megidezie mgbe anwa duto and mgbe ife niile a na-eme ana m adụkwa allergic to dust and ebe niile anwa m na-alụ ọrụ na ebe ebe e nye m m bi dust wụ dusty area ebe m na-alụ ọrụ dusty area but I need to work and be a na-enweta ego m gaba na um, ime wee kpọọ m wee sị m that ime ọgbaru wee sị m biko ma anyị ga-enyenwu ma m ga-enyenwuli ya um, aka ya chọzi ka m na-ana ebe anwa m na-ana because na ọ na-egbu anyị oge mgbe m ji gaa na yes ịpụta for the day anyị alụta agharazi enwe isi so ka ya gwa nwanne ya nwoke elder brother ọ na anyị nọ na nke mgbe a na cbn quarters ka m Gị nọba with them. ka m nọba with them M sị ya ngwa, ọ gwazi anyị onye o mee agree yusuf isa you know so ọ sịa m gaa bute akpa m m jezie bute akpa m so ifugo ka ọ, um, aka aja aja Wee bute si ọnụ ndị mmanụ. ọnụ mmanụ o bupụ m from ebe ahụ m na-alụ ọrụ
budos na sawmill na sawmill yes then bupụkwa m from ebe m tere aka esi abịa ọrụ kee afa ebe ahụ idu idu village idu village gọgọ ebe e nweziri idu industrial layout mba ọ wụrọ ebe anwa e nwee idu industrial layout e nwere idu idu idu Karimo idu Karimo idu Karimo go ahead you know so o bupụtazi nya ife ka ofu ọnwa na m anarọ eje ọrụ o nwe otu e si Ebe mmadụ ahụ. onye ahụ esi elocate nwere ka o nwee- nwerọ ka o si elocate because even ma phone adịbero yes mgbe anwa na ịghọtago so ka o si wee locatezi m ọ wụ ịbịakwa na doto n'ọfụ na ebe anwa m ị na-arụ na-arụ ọrụ ọrụ ka chineke si wee gosi ọrụ wee bịazia wee lụba ọrụ wee lụgide ọrụ anyị lụgidezila ọrụ ebe a for almost two to three years ndị ndị cbn onye nye anyị ọrụ onye nye anyị onye nye anyị ba mechezi sef nyekwa anyị space ebe anyị na-alụ ọrụ anyị rụgideziri ya eh, other ones bụ ndị the story I don't want to say yes, something yes, about yes, onye onye nwe so mụ na onwe m I was not treated fairly after kadide mgbe m jụziri kedu ihe anyị lụpụtago ka enyere m nsogbu ka m si ebe ahụ so but I have to accept everything everything and leave and leave without fighting without fighting ma ekwu ife ọbụla then I went back na o nwe ndị so bụ ndị ọyị mụ m makwa from Lagos mgbe anwa fa abatachaga anọgo neighborhood some of them azụaga electronics n'obodo a na m ejebu ebe ahụ ejebu so wee jezie nọla ebe ahụ nọnyelu fa ebe ahụ of course nnachi ekwezi ịgbalụ ofu ọyị m nwoke bọyị again n'okenye m nnachi ekwezie ịgbakwara ofu ọyị m nwoke a na-akpọ benjamin nwanegbo onye ukwuru onye ukwuru abụọ yes nnachi ekwezie na mụ na ya mara na Lagos nnachi ekwetezie after ka m nọ two years na nke just na-apụta ọrụ na-apụta na-apụta na-enye aka ka m nyegideziri aka anwa na-afụ na Chukwu na-agọzie so ị magolu mgbe anwa anyị na-achụkọ ọnụ anyị na-emekọ ife niile na-eseko siga na-aṅụkọ mmanya mana abịazi afụ ka chukwu si agọzi ya rinne m kpụrụ onwe m from ebe ọ nọ na-achọzi bendizie down i want to serve so mgbe e ji wee mezie wee fụkwa that na mụ dị loyal to work after two years e wee nye m a place to manage i did my best very very well then at the end of the day nke e nye mụ nwanne ololowo wee si ebe ahụ wee mbụ that eh, nwoke ukwuru ben i chetara ego one o nyego gị 397,000 na which year 2005 okay go ahead 2005 hmm. 397,000 kpọkwa afa ya again benjamin nwanegbo kedu afa business name bentech electronics onye ukwuru Go ahead, sir.
397,000. Na 2005. Five, yes. Go ahead.
Then uh, o lu na 2006 ị magolu m bụzi ya nọ na onye magokwa elu ma anya mgbagharị mgbagharị na nke maka ịba ego na street ya Abuja yes onye mgbagharị mgbagharị na nke ma ije Lagos bịa na-ebute electronics so many people amagolu m you know enwechara m ndị den ma eze tony fa ndị ma sims fa omerọra neni neni ma jide igbo ukwu ma you know so many of them then na-ebunyekwezi m electronics you know after mgbe m bidozi na 2006 wee because on October ka esetụrụ so I couldn't find how to so mgbe m ji wee dewegode ife ahụ enye wee na-agbagharịtazi ihe ndị ọzọ na street wee na-asupport ya until o nwee ka o si wee gbagote nweta shop wee jebezie Alaba na-ebutezi afịa so when I now eh, found that na electronics m e-grow go na Chineke enye na egolu m electronics e-grow go

Nke a sọ. na- Nke ahụ sọ. nke a sọ go saw Okay. go mm, bute ma hammer bute ma mm, tape ma ntu ife niile m ji alụ ọlụ Ah, this is just nothing but uh, few ịghọtago ma square ma you know

Even tata enwere m other businesses but nke a wụ nke m mee gịnị m nedolu anya nedosie enye ike because na ọ ife m like ana m eme ọ na-enye m joy and then mgbe ọbụla ị na-eme ife ife ị like na-enye gị joy bụ ihere ezi wee nweta ngọzi Chineke no no no so kedu afa electronics company gị a Emris Global Services Limited

Ị ya-abụ ị ya-aba your company. O wee bụrụ which name. Ọ bụrụ Emris Global Services Limited. M detuo enye ozugbo m gbaba na shọpụ ebe mmadụ nọ detuo enye na akwụkwọ. Ndị ebe nwa na-edetu ya ka o nyekwere m logo ọ ga-ebu. M design ya the logo n'onwe m. I designed the logo myself.
As onye ọrụ aka. As onye ịghọtago.
Ọ dị n'aka.
so lukwezie mgbe ya ka eji wee megidezie business megide business megide business it's just a long story even mgbe anyị mechazilụ imezi eh, this particular Betro a dị suppose iwelu ibido na Emris but due to na mgbe ebia bulu ego niile m nwere wee kwụọ ma ụgwọ shop ma ife niile so na-achọzi ego capital a ya-eji wee bido Betro has not come to existence then. So mgbe ndị niile ndị m je eme mm, eh, approach ka fa bịa ka mụ na fa mekọọ ọnụ ah, idea fa nye m bụ na m ewepụ na afa nke ama the Emris the Emris na m ewepụ ya ka e register combined name afa ọfụ so m sị fa fa weta afa fa sị mba na m enweta afa ka e register e registerzie the afa then na just tinyezie fas eh, share holders so njekwe eche ekpele si chineke kedu so this name of petro okay. now came Okay. So this Petro, afọ m owu Chibuzo. Okay. N'afọ Igbo m owu Chibuzo. Okay. So B stands for Chibuzo. Stand for Chibuzo.
Uh-huh. You're going to go T A E stand for Emmanuel. Emmanuel. Okay. T R O stand for Christopher. Your da- le- my your late dad.
Oh. name. Okay. So- okay. so- Ma- mgbe e kpokọzie enye ọnụ baa anya na-adepụtie o nye m the sound Betro mgbe eje tinye na ebe a na-akpọ CAC ọ gaa Now which year? that was 2009

Eh.
so mgbe m bịara mgbe anwa m bịa because ife m ji wee che na-echeta date m batara obodo a 20th November 2000 I mean 1999 the ne the ne the the it was a Saturday on a Saturday so the next day nya mba m bịara ibe njigodo ka n'abalị ya m bịara ife m na-ajụ ọ kedụ ebe ụlọ ụka dị ịghọtago so eziko m ebe ọ dị ka All Saints Karimu then so eduzie m n'ụlọ ụka ọ wụ na that day wụ Corpus Christi na church so i was so happy i could remember that na that first angel church i was leading a group of uh, na uh, we, we for i was leading a group for the Corpus Christi na-abụ abụ na-ekwu but the first time m bịara n'obodo a ịghọtago so i gave you a kind of brief ọ bụrụ ma ebe e si bi wee bịa Abuja telu nnukwu aka and enwerọ anything ọbụla ị fụ sọsọ onye onwere onye ọ sị onwere onye ji gị ụgwọ like let me put it this way onwere onye inwere ị dị entitled to na onye a ga-emere gị ife dị otu a all man on their own. On their own. God for all of us. Yes. Ọ sị, Woe unto him that put his trust in man. Amen. That you should not put your trust in man, you should put your trust in God. And whatsoever aka gị fụlụ ị ya-alụ gị mee gịnị onye lụrụ ya na ya ga-agọzi ọlụ aka onye ka e ji ya e ji ya aga ị fụ ndị otu anyị na-alụ carpenter ọ dịka o nwere ebe ọzọ anyị nọrọ n'oke ite o nwere oge i ji tụkwasịrị na ya tụkwasị na Chineke with this hard work there is no way it will not pay rapụ distraction rapụ nkwụgharị rapụ akụkọ rapụ ego ọ wụ process process from this stage etu anyị nọ kịta taa taa ebe a people just see us we didn't anyị adarọ n'elu from small shop bigger shop every some years some years ọ shrink ya ị na struggle kwa ịghọtago na struggle na struggle e megide megide megide ọ fịa o nwere mgbe ọ bụ the ọ bụ the best Bed of roses. rosy you know, eh, you know. so o nwebero mgbe a sị anyị na Nigeria adịgo mma mana in the midst of adịghị mma ma people are still striving Yeah. so you should count yourself as part of the people na Eme ọfụma. eme ọfụma
Um, Igbo bụrụ nze na ọzọ ntị m akarọ ntị unu naanị ajụjụ m aka ajụkwu ya nwoke jizi aka ya zaa onwe ya ajụjụ kwuo ihe niile and ị watch ya ka ọ na-ekwu okwu nna anyị ukwu nwekwara ihe m sị ka m jụọ ọrụ oge niile a ma mgbe ị gụchara akwụkwọ praịmarị 1 to 3 your dad kpọrọkwa gị i je gụtọpụzie 6 na cross river then i sikwa there na-agbagharị jekwa abụghị ugboro na ugboro ịtọ now o nwere mgbe your mom or somebody sị mba na ihe a na-eme gị na ọ gba aka na amusu na-ama agba na ndị mmiri ji enye gị nsogbu ndị ichie nke nwa o nwere mgbe any pastọ maọbụ anybody ji wee sị gị bịa ka e je rụọ ọrụ mmiri maọbụ ka e kechie ka a kwaarụ gị ụzọ maọbụ na nke nwa ya-eme na-eme ha well um, n'ife ije niile anwa thank god for The background we have, I was born in a Christian home. We have faith in God. The a ya-agwa gị the don'ts gị emene nka na ọ dịrọ mma na nke a gị emene etu e si azụ nwa the bible say bring up a child in the way he should go that when he grows up he will not depart from it ọzụzụ enwebero ma pastọ ma onye amụma o ma onye ekpere o ma onye dibịa o including mụnwa na onwe m e nwebekwu ebe m kunielu jewe ka m je chọọ ife na-eme m ife m na-agbagharị a wụ ife m ma-alụ wee mee gịnị rie nri wee lụta ego ị nụrụ ya mana gee ntị ọ maka gị nwa ọ na-eme ụkwụ kpọọ gị isi waa gị ị tụtụnie fonu ka ị kpọọ onye amụma ka ị ma na ụzọ aga ị tụtụnie fonu ee kpọọlụ m eze nwanyị kpọọlụ m dadi m kpọọlụ m my spiritual director akwụkwọ nsọ sị heaven help those who do what who help themselves o nweghị deliverance kachasị deliverance i ji aka gị mee onwe gị

So ka a na-emekwa ebe niile a na street we went back and finish secondary school Okay. we went back and go the and do political science na Which year ka he finish his secondary school? That was- Why he has still that was in Abuja ka ejem secondary school na Abuja Can after the school? na eh, kedu afia Suleja uh, let me check sorry hold on let me check my examination um, card

to Abuja University Abuja University ka m gara ime eh, pol science political science to make sure kpọkwa na na mgbe a na- mgbe m bara is- mgbe m nwetara the admission ama m that na m egonwu eh, result okay But I have a, I have it in mind that now I need to know it. why did I left the business structure gwụrụ ndị rapụ the business n'aka jidezie the business ka a na-atọ ọnya apart I was advised to go back to your office go back to my office and leave this if not by today would have have a certificate as a graduate served but all the same ngwa gee ntị appreciate God o nwere ife ị na-amụta na ebe nne ya na nna ya medewụ na primary school ọ gbagote obodo ịzụ onwe ya zọtakwa o level certificate si na ya move to Abuja University for political science by then ọ bụrụgokwa CEO ka ọ na-ashuttle the two ndị oso chi egbu na-edoro m anya wee chie ka a kwatuo ahụfụ niile ọ tara ata jebere m abụrụ ozi ọ sị mba ka o chighata nna ya ukwu nnọọ Daalụ. ee ụnụ afụghị ya

ụnụ afụghị ya maka agwa m ụnụ na program anyị na-eme ọ bụrọ ebe ọbụna anyị fụrụ tipper anyị akpụọ shovel ebe ọbụna nkịta nwụrụ anyị akpara asị bụ jebe mba maka o nwere ndị na-akpọ na phone mana a gbakọchaa wepụ anyị amara ihe anyị mere agwa ha na anyị dị engage because na ha enwerọ integrity yes so onye ọbụla Ụtọndụ Media House bịara na be ya ife anyị bịarụ bụ ka ị gwa anyị etu i si wee gịnị i si kpaa ego na ego ada esi n'elu ada manna from above manna from above you must work for manna before manna will do what will fall so unu anụghị ya na ozi ọma anyị na-agbasa bụ jee chọọ ihe ị ga na-eme ọ bụrụ ji ka ị na-eghe bụrụ pure water ka ị na-ele i lee ya 2 3 years 4 years i nwelu pure water nwere swag nwere eh, NAFDAC number e were ya eme gịnị mara gị i tinye style nke ndị a na-akpa na-akpọkwa ya swag mm. ihe ọwụna ị na-eme ị na-add ya flavor ka o wee dị iche maka time is constant change is constant yes ị dị focus ifre agbanyeghị ihe niile ahụ o loseghị focus Lose your focus. egwu chineke angelus 12 o'clock ọ na-ekpe ya maka na ọ ma ebe o si ọ ma na na o kote okwu onye ya-abịa bere ya na o nweghị Ọ wụ ya onwe ya nwe. o jiri nwayọọ gị nwa enweghị abraham na nna nne gị na nna gị na-esegbu ha ka i segbuo ha nwụọ ebe ka ị ya-esi bute ego ị ya-ejekwa ndị be anyị ife anyị na-ekwukwenụ maka ya bụ ntọana e ji mara ndị Igbo ịgba gịnị ịgba mbọ ejighị ego mbute girigiri gburugburu mara anyị ejighị eh, yahoo yahoo mara anyị ejighị nke nwa si n'igbo bụ na arụ agba aka na ite otu na oke ite na ite ọ na nwa ejighị ya mara anyị onye igbo ọbụla bụ igbo bụ igbo zuru oke na-enwe ntọnanị ego ya na ife ha ma mụtara taa anyị ga-eje ka unu wara anya unu gbara krismas nna anyị biko kọwara anyị ka anyị na-eme Betro this Betro furniture ọ sọ only furniture ka unu nọ into o nwere any other thing unu na-eme then secondly the Betro furniture e nwere ndị a na-atụbata atụbata nwee nke a na-arụ arụ na Naịjirịa
well um, three things uh, anyị nwere nke a na-alụ na Naịjirịa okay nwekwe nke ọ wụnụ etu anwụnụ aka ochie aka ochie m dizaịnchaa nye ndị ọcha gịnị gọvanọ nna ebe m chọrọ ife ị chọrọ ife m chọrọ e si etu a lụọ e were aka ndị ọcha rụziere ya mana ọ gị nyere ha dizaịn mụ na-enye ha dizaịn ife niile anyị nwere ife o ji wee ife anyị ji wee dị iche na nke anyị na-eme bụ Betro furniture ife anyị ji wee your signature yes ife anyị ji wee dị iche bụ that na ndị o nwee ndị ba na furniture business ije chụta ego okay amụnwa bụ nọ na ya n'ọ ife a bụgodo ife m likelụ m na-eme with passion mmaala anya ị bịa na Betro taa before ị fụ ife dị ebe a before ị fụ ya ebe ọzọ ọ fịala arụ
ife o ji fịa arụ ọ wụ because na anara m eje n'ime afịa n'obodo oyibo je golu ihe akpọsara akpọsa oh. na ọ ife m nwa nke m dizain asa aka ochie alụla anya na alụọla anya bụ na-etinye efukwuo ihe do maka na ọ dị gị n'ime maka na ọ dị anyị n'ime from father to Ekemezie furniture from Ekemezie to Betro furniture biko o nwere ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ this your journey now ị nwere ike ịkpọrọ anyị mmadụ ole na ole playlụ a vital role in your life ka i kene ha ọ bụgoro na onye ahụ anọrọzi ndụ famili ha ikwunyekwara ha maka na onye chefuru ochie ọfụrụ ada akwa ilu ndị Igbo sị na akwụdoro eze o chie ọ bụrụ na ndị niile a akwụdorọ gị nwa bụ Sir Emmanuel Enukora ị ma echikwa eze i chiri na Betro ị ghọtago so biko maka na a na-ekwupụrụ ana na-ekwupụrụ elu kwupụrụ ndị ichie kwupụrụ ndị egede kwupụrụ ibe nne ee daalụ sa daalụ nne okwu mere eze ee ị ma na gratitude gratitude ọ sị ya nya ibe ọ sọkwara anya dị na mmadụ ma sị na ọkụkọ ekwesịrị onye kwere ọdụ n'udu mmiri in my entire journey of life the good the bad and the ugly ana m enye ba ncha niile ekene because onye meghe mmadụ nwere ike kịta na for instance na-abịa na nke mmadụ ya onye ife onye reghe

anọkọta maa gị njakịrị akọ ofu ọnụ mere gị mma mhm. ife niile anwa wụ way of life and way of growth and then every time ọ bụla ị nọ ị dị na na-eche na onye emejọ ọrụ na onye emejọrọ ọrụ ife niile anwa pathway to life and to success and to success and your every way to the top

dị very very long okay. to this stage mana whosoever one way my good friend my good family ma ndị palị gị elu ma ndị advice gị sikwa n'otu a wee mee ya anyị ncha niile my own wụ that na mụ dị grateful to everyone I have met on my way to this level. God bless you, sir.
That is just one. You were the first company or individual nyere Betro Furniture contract.
Yes. Well, um, or the first customer kwụrụ ụgwọ in the name of Betro.
Yes, we have it. Ọ dị na record anyị. Ihe chetewu. I tell them afa ya mana the first person kwụrụ anyị ụgwọ na Betro Furniture we have the name

ndị workers anyị na fa anọọla ebe a for 15 years anyị nọ ị ga-egosi m ofu oyibo onye awotelu onye awotelu n'ihe ọrụ bụ onye Amansea o jere obodo oyibo french country ije chụọ ego chụgide ego emechaa ego chụrụ ya ọ nata Nigeria bịa ịyọ m ego sị ya nọkwalụ ana ka anyị lụọ ebe a

maka na aka maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ọ bụrọ n'ọnwụ ee Betro Furniture hip hip hip All right, let's take a pic. Betro Furniture to the world. Yes.